OK, bhuel, sa bhliain 2000, shíníodh na Spriocanna Forbartha na Mílaoise nó na Millennium Development Goals agus bhí siad, na, bhí na spriocanna seo ag díriú ar rudaí móra atá ag, ag, atáimid go léir ag iarraidh a fheabhsú sa mhílaois seo, siad sin bochtanas, ocras, galar, easpa léamh agus scríobh agus cosaint, níos mó cosaint a chur ar fáil don timpeallacht agus freisin do chearta mná. Agus tar éis don don Declaration seo tháinig tháinig na spriocanna faoi leith as seo agus sé 2015 an spriocdáta go gcaithfear gcaithfimid díriú air agus tá an obair ar siúl idir bhliain 2000 agus anois chun iarracht a dhéanamh chun na spriocanna seo a bhaint amach. Tá roinnt mhaith dul chun cinn déanta ar chuid de na spriocanna agus ansin tá méid áirithe eile fós le déanamh. Mar shampla, sprioc amháin atá ann ná an chéad sprioc ná. fáil réidh le oll-bhochtanas agus oll-ocras agus mar sé ocras an príomh-chúis bás i measc páistí faoi aois 15 bliain, sin 35 faoin gcéad dos na. básanna sin. Sé ocras an príomhchúis leis. Idir 1990 agus 2011 tá méid na páistí atá faoi atá atá underweight tar éis titim ó 28% go 17%. So sin laghdú 11% sa sa réimse ama sin. So sin rud caithfimid. fáilte a chur air, a chur roimhe. Freisin tá sprioc eile, uimhir a ceathair, ná líon na páistí atá ag fáil bháis, an uimhir sin a laghdú le faoi dhá thrian agus tá an-chuid dul chun cinn déanta ar an sprioc seo. um, sé sin tá, eh, dhá mhíle sa bhliain dhá mhíle is a haon déag fuair sé ponc a naoi milliún páiste faoi aois a cúig bás agus, um, i gcomparáid le dhá mhíle, gabh mo leithscéal, dó dhéag milliún i naoi déag nócha ach arís tá, tá sin, um, beagnach leath an uimhir ach cinnte, Ní cheart go mbeadh aon páiste ag fáil bháis agus tá tá an-chuid dul chun cinn déanta ach freisin tá an t-uimhir sin fós an-ard agus tá eagraíochtaí ar nós Oxfam Tá an-chuid den obair a dhéanann muid dírithe ar ar mhórcheisteanna mar seo a fhreagairt agus an tseachtain seo caite i mBaile Átha Cliath san RDS tháinig gníomhaí agus ceannairí eagraíochtaí na sochaí sibhialta in Éirinn le chéile chun plé a dhéanamh ar na spriocanna forbartha na mílaoise agus chun súil a chaitheamh ar céard is féidir linn a bhaint amach idir é seo agus 2015, agus tharla an ócáid seo i gcomhthéacs an próiseas domhanda chun na spriocanna comhfhórais ar spriocanna forbartha na mílaoise a aontú agus, dar ndóigh, táimid. Tá, tá muid i suíomh suimiúil faoi láthair mar gheall go bhfuil muid in ár Uachtarán ar an Aontas Eorpach agus freisin tá mór, imeachtaí mór ag tarlú i mbliana thart ar an G8 i gContae Fir Manach. So, seo, seo uair inar féidir le Rialtas na hÉireann an-chuid tionchar agus dul chun cinn a dhéanamh. agus tá na tá plé ar na spriocanna forbartha na mílaoise ag tarlú ar fud an domhain. Tá daoine ag teacht le chéile i dtíortha éagsúla agus tá daoine ó na na sochaí sibhialta ag iarraidh. baint amach céard iad na príomhaidhmeanna atá ag daoine sna tíortha atá ag forbairt. So is dócha an ócáid a tharla ar an Satharn ná an an cuid Éireannach den den comhrá domhanda atá ag tarlú.
Is iontach an rud é go bhfuil roinnt mhaith dul chun cinn déanta suas go dtí seo leis na Spriocanna Forbartha na Mílaoise agus tá súil againn go léir gan amhras go mbeidh na spriocanna sin bainte amach againn roimh nó i 2015. Ach is rud iontach é freisin, ceapaimse, go, is rud an-mhór é seo, is rud stairiúil é i ndáiríre, go mbeidh na spriocanna nua ag teacht ina dhiaidh na spriocanna mílaoise, ná beidh siad, spriocanna domhanda a bheadh ann, beidh siad do gach tír bocht agus saibhir, nach mé? Yeah, agus, I mean, is féidir le gach duine ról a ghlacadh i domhan níos fearr a chruthú. Uaireanta, you know, ceapann muid is tír réasúnta beag muid agus b'fhéidir gceapann daoine go, nach bhfuil ról lárnach againn ach tá ról lárnach ag gach tír agus tá sé an-tábhachtach, go bhfuil guth na ndaoine atá ina gcónaí i dtíortha atá fós ag forbairt, go bhfuil, go n-aithníonn muid an guth sin agus go bhfuil siadsan ag, in ann páirt tábhachtach agus lárnach a ghlacadh sa phróiseas seo. Agus bhí sé suimiúil ag an ócáid san RDS, an t-ainm a bhí ar an ócáid sin ná Setting Goals for a Better Ireland in a Just World, rud a d'eagraigh an grúpa, Ag Éileamh Ár dTodhchaí i gcomhar le Dóchas agus an Roth agus rinneadh rinneadh díospóireacht agus plé ar céard iad na na rudaí atá ar cheart dúinn díriú díriú orthu em i gcomhthéacs na spriocanna forbartha mílaoise a bheas ag ag críochnú i 2015 agus tháinig saghas cúpla rud em chun cinn sa gcomhrá sin em uimhir a haon ná an ceart béim mhór a chur ar chomhionannas nó equality, i ngach réimse geilleagrach, sóisialta agus polaitiúil mar tá sé soiléir nuair atá comhionannas ag daoine i sochaí go bhforbraíonn an sochaí sin. Mar shampla, in Oxfam déanaimid an-chuid oibre ar chearta na mban. a láidriú mar tuigeann muid nuair atá guth láidir ag mná go mbíonn an-chuid buntáistí don tír sin mar má tá daoine in ann páirt a ghlacadh sa saol sin. An dara rud mór a tháinig amach san plé sin ná bealaí nua rialachais a fhorbairt agus go ionas go mbeidh domhan níos inbhuanaithe á chruthú againn, ní mór do daoine bheith páirteach i gcinnireacht phoiblí ar gach leibhéal, agus is é sin go mbeadh guth gach duine á aithint, ní amháin iad siúd atá i mbun ceannaireachta faoi láthair ach go bhfuil seans ag gach duine páirt a ghlacadh i bpróiseas daonlathach, is dócha, agus ionas go go bhfuil gach duine in ann a dtuairimí a chur chun cinn ionas gur féidir linn domhan níos fearr a chruthú le chéile. Agus an tríú rud mór a tháinig amach as an phlé seo ná cruthú model inbhuanaithe d'fhorbairt domhanda. D'aithin an lucht lucht a bhí ag glacadh páirt san ócáid go bhfuil an ghéarchéim timpeallachta ag méadú i gcónaí agus freisin go bhfuil ardleibhéal tomhaltais sa tíortha forbartha so tá sin mar chúiseanna práinneacha imní go bhfuil sé seo go bhfuil rudaí ag éirí níos measa tá muid go léir tá an domhan Tá muid go léir ag ithe, ag ceannacht, ag cur so an saol atá ag againn féin i dtíortha ar nós Éirinn. Tá sé sin ag déanamh an-chuid damáiste don don timpeallacht agus em bhí Hans Zomer ó Dóchas ag labhairt ag an ócáid agus dúirt sé go bhfuil muid ag úsáid em plainéad go leith sin, sé sin domhan go leith, chun na acmhainn atáimid ag úsáid a chur ar fáil. So ní féidir le an domhan dul ar aghaidh mar sin, táimid ag baint an iomarca úsáid as acmhainn atá againn agus tá, is cúis imní é seo ní amháin dúinn féin ach Ach do na daoine a leanóidh muid ar an bplainéad seo amach anseo.
Níl an t-am againn chun labhairt faoi gach pointe a bhí ag an, a tháinig amach as an chruinniú sin, ócáid, comhdháil sin. Bhíos-sa go pearsanta ann agus rinne mé tuairisc as Béarla ann. agus bhí a lán moltaí ag teacht chun cinn, bhí sé an-shuimiúil. Ach chuala mé go bhfuil roinnt nó cúpla seachtain againn, ar aon nós, do dhaoine nár chuir a thuairimí in iúl sa phróiseas go dtí seo, tá deis ag na daoine sin a dtuairimí a chur in iúl go fóill. An bhfuil teagmháil agat ionas gur féidir.
do thuairim is dócha a roinnt le daoine eile maidir le dul chun cinn ar na Spriocanna Forbartha na Mílaoise ná breathnú ar an suíomh worldwewant ponc ie agus tá eolas ansin faoi an ról atá againn in Éirinn mar go háirithe le Uachtarán Uachtaránacht an Aontas Eorpach chun chun iarracht a dhéanamh rudaí tábhachtacha a bhaint amach. mm ok eh sorcha sin go hiontach go raibh míle maith agat as ucht teacht ar an gclár eh tá a lán rudaí eile chun caint faoi arís so eh an tSiria mar shampla agus an beidh an tá an próiseas seo táimid ag caint faoi fós ag dul ar aghaidh so labhróimid an mhí seo chugainn arís right? go breá ok go raibh maith agat sir slán slán slán.